chi abọọla taa ụbọchị taa orie orie ndị iche orie ndị mmiri taa ụbọchị nlọrọ ụwa dịka nwa afọ igbo ekelere m ọha na eze ekelere m ndị chiri chiri ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ji ọfọ chiri onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma biko ọ bụrụ na ị bụ onye igbo amụbatara la ezinụlọ la eme omenala nwa bekee ọ wụ na amụbatara ị na christian family dịka onye igbo ga-agata pụtawala mmadụ laghachiwo n'omenala igbo biko ị kwesịrị ka enye gị ekele ọ bụrụ na ala igbo mechaa dị mma o kwesịrị ka echie ndị dị otu echichi ndị ahụ amụbatara na ezinụlọ na-ekpe chọọchị ha laghachiwo n'omenala igbo mgbe ha gatawara o kwesịrị ka ha echie ha echichi maka o nwere otu ndị ọcha shiri ruo onye isi ojii maka n'ala yoruba o nwere mgbe eji otu ekpem mmanya aṅụọ na aṅụọ na-agbanwe mmadụ ọ wụ onye ọbụla la otu o si metụta ya ị bụrụ onye Igbo achọrọ m ka ị mara na ọ bụ la eji miracle na prophecy dọbata gị la omenala nwa bekee na o nwere mgbe eji ụgba tụbata ndị Igbo maka ebe m si bịa e nwere chọọchị ọrụ ụgba abụ m nkwachukwu ojagbo a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke chineke igbo mma mma nụ isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ onyinye amara ị bụrụ onye Igbo achọrọ m ka ị mara na o nwere onyinye amara Chineke nyere gị mgbe ị na-abịa ụwa l'ala Igbo ma ị naghị akpa nka ị na-akpụ ụzụ ma ị naghị akpụ ụzụ ị na-eme nka ma ị naghị eme nka ị na-akwa akwa ma ị naghị akwa akwa ndị bibi o nwere ọtụtụ onyinye mgbe onye Igbo na-abịa ụwa Chineke nyere o ji bịa ụwa mere anyị ji buru agwụ amamihe ahụ ihe ahụ na-akwa gị ka ị rụpụta ihe eji enyere ndụ aka onyinye amara ọ dị iche iche iche Chineke ji gọzie onye Igbo o nwere ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enwere ndị diji o nwere ọtụtụ onyinye amara Chukwu ji gọzie onye Igbo mgbe o kere Igbo dịka ị ga-eji ntị onye Igbo

unu bịa taa ọjị chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ achụnụba atala otu ka anyị tala ibe ekele m ụbọchị eke ọwụwa anyanwụ jiri aja kele ụbọchị orie ọkara ụwa jiri aja kele ụbọchị afọ akụkụ ụwa jiri aja kele ụbọchị nkwọ ọdịda anyanwụ jiri aja ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ ekelekwara m ndị mbụ na ndị egede ndị ọkpụ ndị ime ọkpụ unu bịa onye akpọrọ ya akpọ ibe ndị mmiri eche na chi abọọla na o si taa dị mma na ya dịrị gaba ezumezu ukwu ezumezu nta agbara ukwu agbara nta dị n'ala be nna m ala m si bịa bịa taara m ọjị ebe m si bịa taa ọjị ọkwa chukwu bịa bịa taa ọjị kama na ụmụ chukwu bịa bịa taa ọjị ụbakịrị bitu bịa bịa taa ọjị nkwa chukwu bịa bịa taa ọjị nwaanyị afọ bịa bịa taa ọjị ife nkiri ife ọgọ unu bịa bịa taa ọjị ihe o mere igwu okpuru ichekuwe unu bịa onye a kpọrọ ya kpọọ ibe ya asị unu biko dododo na ọ bụkwa na ụlọ a na-esi mara mma pụọ la ama unu mekwere ndị igbo amara mere ha ebere nye ha ezi akọ l'uche dị mma ka ha wee chọọ chi ahụ kere ha n'ala igbo a ma chọta ya ma fee ya n'ụzọ dị mma ka ihe wee dịrị igbo la mma na ndị ichie ọdịnala ise a sị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ onyinye amara anaghị akpagide ọjị ụka asị ya maa mma kpochiri okwu anya kwụ ọtọ dị iche ndị ichie na ndị otu obi ndị mbụ na ndị egede unu bịa mee ka ọ maa mma unu mee ka ndị Igbo cheta na o nwe ebe ha si ka ha laghachi ebe ha ka ya wee were ala anyị ka ihe wee dịrị anyị na mma ise a sị m onye Igbo nwere onyinye Chineke nyere gị i ji bịa ụwa ekwekwele maka ihe ọwụla ọ wụ gbanarị onyinye ahụ eziokwu bụ ilu na ndị were ntị onye Igbo lobi onye Igbo fada a na-ama ama ahụtụbeghị m onye Igbo fada mara n'aka ahụtụbeghị m onye igbo ọbụla sista mara n'aka na ihe niile ụmụ nwaanyị na-echi sista n'ala igbo o nwekwara ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ana enweta di n'ala igbo igbo niile na-echi sista still di na-akọ n'ala igbo maka na ndị igbo hapụrụ otu ahụ chukwu si kee ala igbo maka na nwaanyị na-aka nwoke nwere otu ndị chineke si kee ala igbo ala igbo si na-eme ya udo adị ebe a ma ọ bụghị ma mere ya ga-emeta igbo ọ ga-adịrị igbo la mma a sị m na taa bụ ụbọchị m lọrọ ụwa eji m obi ọcha na obi ụtọ la-asị igbo mma mma nụ o